Le athstruchtúrú beartaithe don sraith iomána Allianz i fiche fiche cúig, ní bheadh ach spás don seacht foireann is fearr i Roinn 1A agus 1B ag barr an tábla i fiche fiche cúig. Gan ach an trí fhoireann is fearr i Roinn 1A deimhin dá n-áit, an mbeadh Corcaigh nó an Clár ar bhóthar leasa tar éis Babhta 1? Bhí Dáithí de Mórdha agus Dónal O'Grady in Inis don cheann seo.
Agus an tseilbh thar n-ais anois ag an bhfoireann baile babhta amháin eile, tá sé anois ag Mark Rodgers Mark ag tabhairt fé an ceann san níos fearr ná an chéad cheann agus pointe uimhir a haon do Mhark Rodgers, pointe uimhir a haon do Chontae an Chláir. Déanamh go maith ag na cúlaithe ach an tseilbh ag Cathal Malone anois ag tabhairt fé. Agus an ceann san seolta ard thar bata tarna thairis an trasnán ag Cathal Malone ó Dhroichead Abhann Ó gCearnaigh, bhí sé ag iarraidh ceann íseal a chur dtí Robin Mounsey ón Ruán. D'imigh sé uaidh agus ag tabhairt fé an babhta áirithe san bhí Gearóid Sheedy agus, bhuel, ní raibh sé ainmnithe rith na seachtaine, ainmníodh ar maidin é agus a chéad pointe fachta anso ag an bhfear óg. Kieran Joyce agus Cormac O'Brien suas fén bpáirc san agus d'oibrigh Connolly Lehane rud amach so beidh an-díomá orthu faoin gceann sin. Diarmuid David Fitzgerald ag tabhairt fé an babhta áirithe san agus, bhuel, bhí san i bhfad, i bhfad amach ón sprioc an babhta san. Seo chun Corcaigh má tá. Bhfuil freagra acu ar sin? spás anso ag Seán Twomey. Thá sé anois ag Shane Kingston. Thá siad amach dó dhuine go duine fan na talún agus báide do Chorcaigh, báide do Phatrick Horgan agus dhein sé, fé mar a dheineann na tosaithe maithe ar fad, an dtalamh a bhualadh leis an sliotar sara dtabharfadh tú fé. Bhuel, ana-ruathar ansan ag Seán Twomey agus ana-phas chomh maith agus just, you know, comh-imirt iontach ansan.
an-phointeáilte ón imirt agus ós na buillí saor. Anois mar sin, David Fitzgerald, an bhfuil freagra aige siúd, tá so dainséarach, tá cabhair aige má tá sé uaidh, trasna, báide, an ea, bhuel, ar mhí-ámharaí an tsaoil, an ceann san imithe ar fóraoil agus beidh buille chúig mhéadar is trí fichid ag an Chlár an babhta áirithe seo. Cífimid anseo aríst é. David Fitzgerald ag gearradh isteach agus iarracht ansan ó Mark Rodgers. Patrick Horgan ina sheasamh fós go ciúin. An slua ag bagairt air é a thógaint tapaidh. Anois mar sin thá spás anso ag Corcaigh. D'fhéadfadh so a bheith dainséarach. D'fhéadfadh an dara báide bheith acu fós. Ansan ag tabhairt fé! Bhuel, sin raspar de bháide ó Tommy O'Donnell. O'Connell ó Mhainistir na Corann. Raspar ansan. ón bhfear. Yeah bhuel an-chliste ó Robbie O'Flynn, chonaic muid Patrick Horgan le ceann agus Robbie O'Flynn leis an gceann tapaidh ansan agus thar na cosantóirí agus Tommy O'Connell ag teacht, uimhir a cúig ar a dhroim.
Cúrsaí maith go maith ag Corcaigh anseo leis an bhfoireann baile chun seilbh caillte acu. Seo chugainn Mounsey anois ag tabhairt fé agus an ceann san seolta thairis an trasnán. An iomarca útamála leis an sliotar amuigh i lár na páirce. Agus a dara phointe fachta ag Robin Mounsey. Anois mar sin, sin pas dainséarach isteach insa stua leathchiorcail. Thá spás anso ag an gClár agus thá pointe eile fachta ansan ag Contae an Chláir. Pointe uimhir a dó do David Reidy. isteach anois. Tá sé a' féachaint a' bhfuil Patrick Horgan ina bheathaigh. Tá sé go deimhin is go dearfa. Chomh fada le Robbie O'Flynn anois. Robbie ag féachaint i dtreo na sprice agus thá san níos fearr ó Chorcaigh agus an chéad phointe fachta tráthnóna ag Robbie dó fhéinig. Quilligan, poc amach, in airde leo. amuigh i lár na páirce. Thá sé ag Corcaigh babhta amháin eile agus, ag tabhairt fé an babhta áirithe san, bhí Conor Lehane, bhuel, sin pointe gan cháim ag fear Mhainistir na Corann. Agus ag éalú isteach ansan, Peter Duggan. Tá sé ag David Fitzgerald anois, suas cliathán seo na páirce. Sin pas gleoite isteach sa stua leathchiorcail. Thá so dainséarach do Chontae an Chláir thá báide ag Contae an Chláir agus ag Shane Amori, b'fhiú an fear san a thabhairt chun páirce. Yeah bhuel Tá éifeacht aige ar an gcluiche ó tháinig sé isteach bhuel cad é mar liathróid trasna ó Fitzgerald ansan isteach ansan ina ghlac agus ana-rith ansan ag Shane Amori agus ana chríoch ansan ag batáil isteach é fé mar ba chóir dó a dhéanamh. Agus an ceann san piocaithe suas go maith aige. Luas ba mhór fad amach i dtreo lár na páirce in airde leo cé a thiocfaidh ar barra leis an tseilbh an babhta áirithe so. Corcaigh a' dul. ag tabhairt fé an babhta áirithe san. Bhuel, sin pointe an-bhreá, dhá phointe an-bhreá fachta ag Shane Barrett le cúpla nóimint anuas. Darragh Lohan leis an bpoc sleasa anois, tá sé seo dainséarach. Shane Meehan, ábhairín spáis aige, Shane ag tabhairt fé phointe agus Shane á sheoladh thairis an trasnán agus b'fhéidir go b'in buille maraithe na muice. Laoch na himeartha cinnte, gach rud a bhí, you know, na ceisteanna go léir, d'fhreagair sé cúpla scór ón imirt agus na scóranna go léir ó bhuillí saora agus bhí siad sin an-tábhachtach lá mar seo, sin scór eile ó Seán Twomey but beagáinín ródhéanach b'fhéidir but caithfidh Mark Rodgers dar ndóigh, gach rud a dhein sé bhí sé, you know, caighdeán, den chaighdeán ard agus yeah tá sé ainmnithe agam mar laoch na himeartha. Bhí sé an-an-phointeáilte ar fad. Trí cinn déag de phointí in aon chluiche iomána, insíonn san a scéal fhéinig, agus an fheadóg deireanach séidte anseo ag an réiteoir Micheál Kennedy agus an lá tabhartha le Contae an Chláir. It gives us a good boost now, a good boost for the supporters as well, you always want to win the home games.